moni ndine jack nde nkhani yathu ya lero siyayitali koma mukhoza kutenga chakumwa
ticheze kodi munamvapo zomwe zinapangika ku haiti haiti ndi dziko loti lili ku southern hemisphere ku caribbean ndi ndi dziko losauka kwambiri Eti dziko losaukitsitsa mbali ya kumenekoko ndi dziko loti lili occupied by anthu akuda. Nde mu 2010 kunapangika chivomerezi choopsa kwambiri ku Haiti and chivomerezi chonena kuti chinapha anthu ambiri more than 200,000 nde chinagwedeza dziko kwambiri. Anthu anapita amaiko osiyanasiyana kukathandiza. kuphatikiza a United Nations, anatumiza ma troops awo kuchoka mbali zosiyanasiyana kuti zipite zikathandize. Mosakhalitsa anthu anapeza kuti ayamba kudwala kolera. Nde zinali zodabwitsa kuti ah, kolerayi yachokera pati? Anayambira kudwala ndi anthu amene amakhala m'mbali mwa mtsinje otchedwa Artibonite River. Kupezeka kunena kuti ah, ah, Anthu akufuna kunena kuti akonze dziko after kugwedezeka ndi chivomerezi kenako mosadziwika bwino ayamba kudwala kolera and linali dziko lonena kuti panali patatha zaka 100 munthu wina aliyense asanadwaleko kolera ku Haiti kupeza kuti anthu ayamba kudwala kenako anthu ayamba kumwalira mosadziwika bwino anthu anadwala kwambiri anthu ofika pafupifupi 850,000 anapeza kuti anatenga kolera Mk- anthu amangomwalira basi nokhala no nkhani ya nyuwani kunena kuti hi ku haiti kujatu kuli kolera tikathandize outbreak ya kolera kolera anthu oposa 10000 anamwalira ndi kolera mu 2010 ku haiti ndi anthu anayamba kudabwa kuti ndi yayi anthufe inde kunachitika chivomerezi koma before chivomerezi chi- china chilichonse chinali chibwinobwino chivomerezi sichibweresa kolera kolera yachokera kuti ndi anthu anayamba kuchita point out kuti kolera inayamba kutabwera a united nations before pamene panalibe kolera ndi anthu anayamba kuvuta kunena kuti no we need answers afunsa a united nations a united nations amakana ndi mabungwe enanso anabwera kuyamba kuchita investigate kunena kuti kolera yachoka kuti ndi anatenga strain ya kolera kapena tinene kuti kachilombo kamenekoko kamene kanachita kanabweretsa epidemic kanayambitsa matenda amenewowo paja zimakhala zosiyanasiyana anthu amatha kudziwa kunena kuti kachilombo aka kachokera dziko lakuti kachuluka dziko lakuti ndiye kuti kachokera kumeneko atapanga cheki anapeza kuti kanali kuchokera ku nepal a united nations anali atatumiza gulu lawo lochokeranso ku nepal ku nepal kunali kuli outbreak ya kolera ndi atafufuza anapeza kunena kuti Anthu a United Nations anapita kukathandiza za chivomerezi chija, ena anabwerako ndi matenda awo, amagwiritsa ntchito zinthu zawo, zinyalala zawo, even waste yawo, amakataya mu mtsinje, mtsinje uja anthu amamwamo madzi nkumasamba uja, and not azitenga kuchoka ku Nepal kupita nazo ku Haiti kumakazitayira mu mtsinje, ndi mmene kolera yawo yoti ayitenga ku Nepal anakayipitisira kutiko, anakayisiyira ku, ku Haiti. and anthu ambirimbiri anada- anataya miyoyo nde kuchoka 2010 a united nations ankakana kuti "sizikutikhudza si ifeyo ife tinangopita kukathandizako." Komano umboni wonse utafika mu 2016 a united nations anavomera kunena kuti "Ah, ndi ndi anthu athudi amene anapitisako kolera " nkupepesa koma zinthu sizinathere pompo amabungwe chani analowelerapo nkuwasumira united nations kunena kuti no anthu sangangotaya miro- miyoyo inuyo nkungonena kuti pepani nkhani nkutha mukuyenera kupereka compensation kwa mafamilies amene anataya anthu awo komanso anthu amene anadwalawo chifukwa munapititsirako matenda ndi milanduyo yakhala ikupangika kuchoka 2016 mpaka pano sikusonya mutu wake anthu anatopa amademo amatani koma zimenezo zikadachitikabe zomvetsa chisoni kunena kuti anthu kupeza kuti atumizidwa kuchoka dziko lina kuti akukathandiza koma osapimidwa kuti aone kuti anthu ali bwinobwino nkungopezeka kuti akatuula matenda mdziko la eni ndi kukawavulazanso kwambiri izo ndiye zina za zomwe zikupangika ku haiti pakali pano akudandaulanso kunena kuti mpaka pano